Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэсищэ зэрикъум ирихьэлӏэу Налшык къалэ искусствэм ехьэлӏауэ ӏуэхугъуэ куэд къыщаӏэтрэ зэӏущӏэ куэд щрагъэкӏуэкӏыу Платформэ Налшык зи фӏэщыгъэ хэщӏапӏэм Васнецовым и цӏэкӏэ щыӏэ Абрамцевскэ еджапӏэр къэзыуха, Урысей псом художникхэм я зэгухьэныгъэм хэт пхъэм, кхъуэщыным, домбеякъым, гъуаплъэм елэжь художник Тхьэзэплъыж Руслъан и ӏэрыщӏхэм я гъэлъагъуэ щекӏуэкӏащ. И гупсысэхэм нэхъ кууэ щыгъуазэ зыхуэтщӏыну гукъыдэж дызэриӏэм къыхэкӏыу, зэӏущӏэ нэужьым Руслъан зыхуэдгъазэри, гъэлъагъуэм и лъабжьэ хъуам, и лэжьыгъэхэм щӏэлъ купщӏэхэм, ӏэмал къигъэсэбэпхэм, нэгъуэщӏ куэдми теухуауэ уэршэр гъэщӏэгъуэн дедгъэкӏуэкӏащ. Убгъуауэ екӏуэкӏа ди псалъэмакъым и ӏыхьэ нэхъыщхьэхэм щыгъуазэ фыхуэтщӏыну ди гуапэщи, гу лъыфтэну фыкъыхудоджэр. Руслъан, уи махуэ фӏыуэ, япэрауэ, мис мы гъэлъэгъуэщӏэ къызэӏупхамкӏэ дынохъуэхъу. Лъэпкъым фӏы Тхьэм къыхудигъакӏуэ, уи ӏэдакъэщӏэкӏ куэди Тхьэм дигъэлъагъу дяпэкӏи. Япэрауэ дыноупщӏыну дыхуейт, и фӏэщыгъэм укъипсэлъыкӏмэ, мы гъэлъагъуэм фӏэпщащ пасэрейхэм, дыкъызытехъукӏыжахэм я мифхэр жыпӏэу. Фӏэщыгъэм и лъабжьэ хъуар сыт, езы гъэлъагъуэр сыт нэхъыщхьэу къыщыгъэлъэгъуар? Астемыр уи махуэ фӏыуэ, мы къэгъэлъагъуэм зытеухуар, мис мы миф Нэхъ лъапӏэ дыдэу къытхуэна нартхэращи, нартхэм теухуауэ сэ си гугъэкӏэ, сэ си еплъыкӏэкӏэ, сэ си гупсысэкӏэ сщӏа, зы илъэс зыхыблым къриубыдэу сщӏа лэжьыгъэщ. Ноби сигу къэкӏыу зыгуэрхэри сощӏыр, ауэ мыр зы илъэсым щӏигъу япэкӏэ зэ зы выставкэ мо Национальный музейм щысщӏат. Мыр, мис мы залыщӏэу къызэӏуахам выставочный павильон фӏащауэ, ди къалэ администрацэм ищӏа ӏуэхущ мыри, мыр къезыгъэкӏуэкӏхэм Шыхъуэстэн Оксанэрэ абы и гуп цӏыкӏу щӏалэгъуалэу и гъусэу лажьэу. Мис мыр дыдэр тхуэщӏ, мыбы щхьэ дыхуейщ, мис мы паркым зыгуэркӏэ, мы лэжьыгъэхэм щыщ зыгуэр. иувэну, къыщыхутэну дыхуейщ жари. Сэ си гугъар нэгъуэщӏт, ауэ мис мыр дыдэр дгъэувыжа. Мыр дыдэ щыжыпӏэм дей мыр дыдэ зэи хъуӏым ар езы павильоным и архитектурэ зэхэлъыкӏэм теухуауэ езы выставкэри. Ухуа ауэдэу зэрыхъури, мис модэу ухуа хъуащи, мыбдей езы паркым уис уэду бзуухэр я уэрэд зыхэпхыу, жыгхэр плъагъуу, къалэм къыщекӏуэкӏхэр ухэплъэу уэду мыбдей уису, езы скульптурэри мыбдей мыӏейу щолажьэ. Скульптурэм хуэгъэзауэ къыпщохъу павильон ящӏари. Сэри сехъуапсэт зэ мыбдей згъэувын сӏэри, ауэдэу тщӏа выставкэ. Уи лэжьыгъэхэм псалъэм папщӏэ мыбы щӏэтхэри мокӏэ, уезыр нэгъуэщӏ гъэлъагъуэ щебгъэкӏуэкӏами, уи лъэщапӏэм щӏэтхэми утепсэлъыхьмэ жытӏурэ, нарт эпосыр и лъабжьэу пщӏы щхьэкӏэ, а лэжьыгъэхэми нэгъуэщӏхэми хэтурэ долъагъу пасэрей археологие культурэ зэхуэмыдэхэм, Къыхэпхыурэ тхыпхъэ ирехъу, ар сэ сщӏэрэ, е теплъэ гуэрхэр хэпщӏыхьурэ гу щылъыттэ щыӏэщ. Аращи, дыноупщӏынут, сыт хуэдэ пасэрей археологие культурэхэр уи лэжьыгъэхэр щыпщӏкӏэ къэбгъэсэбэпрэ? Мис псалъэм папщӏэ, нобэ мы гъэлъагъуэм ипкъ иткӏэ дыпсалъэмэ.
Нтӏэ, адыгэ лъэпкъым дэ ди блэкӏам езы учеными къахутау япэу итыр майкоп культурэрэ абы къыкӏэлъыкӏуэу иужьу куэдми а итӏур зэпымыкӏауэ зэпыщӏауэ, ауэ зэ тӏэкӏу нэхъ ункӏыфӏ хуэдэу хъуарэ, нтӏанэ аргуэру уэру къигъэзэжауэ е зыпымычу ар Мобы щыгъуэ зы къэӏэтыныгъуэ уэду, зы лъэщ гуэр уэду хъури тӏэкӏу е зыгуэр къыптоуэ. Мис ауэдэ зыгуэрыр майкоп культурэмрэ кабан культурэмрэ зэхуакушхуэ яӏэщ. Ауэ дэ художникхэм дауэду щымытми, нэм къигъэлъагъуэ стилистикэ жыхуаӏэмкӏэ нэхъ доплъ сыт хуэдэ лэжьыгъэми, а стилистикэр, Зы бзыр къызэрыхэкӏар болъагъу сэ сыдейкӏэ. Зыпыщӏауэ къохъуар Зыпыщӏащ. апсори?
Езы стилистикэ жыхуаӏэмкӏэ, теплъэ иӏэхэмкӏэ, и щӏыкӏэхэмкӏэ зытохуэ ахэр. Гупсысэ щӏэлъхэр. Да, гупсысэ щӏэлъхэмкӏэ, технологие зэрыщӏахэмкӏэ. Аращи, Кавказым бронзэр куэду зэман куэдкӏэ къекӏуэкӏа. Нытӏанэ гъущӏым и технологиер къахута нэужьми, гъущӏри езы домбеякъыр апхуэдэу лъэщу ящӏти, къахута щхьэ занщӏэу уэру ямыхъуэжу зэгъусуи зыкъомрэ къекӏуэкӏа мобий, мобий ӏэмэпсымми ӏэщэ-фащи къыхащӏыкӏыу, мори къагъэсэбэпу. Занщӏэу зихъуэжаӏым абы модрейр занщӏэу хыфӏадзэжу мыдрейр тепщэ хъууэ.
Нарт эпосым щыщ образхэр апхуэдэу жытӏэнщи къыщыпщтэкӏэ, мис псалъэм папщӏэ Бэдынокъуэ, Сосрыкъуэ, Сэтэней ахэр къыщыбгъэлъагъуэкӏэ уи лэжьыгъэхэм, нарт пшыналъэхэм, нарт хъыбархэм, къаӏуатэ закъуэкӏэ уи лэжьыгъэхэр пщӏыжрэ, Руслан, хьэмэрэ уэ езым уи гупсысэ гуэр хэплъхьэжурэ пщӏырэ? Сыт хуэдэ цӏыхуми, дауэдизри ириадыги зы еплъыкӏэ зыгуэр хэти иӏэщ, ар зы. Итӏанэ профессиекӏэ художник ӏуэхум ари зы еплъыкӏэщ. Зы еплъыкӏэ, зы къэхутэкӏэ, ар езы текстхэм хэмытыж зыгуэрхэри уигу къокӏ, мыхэри хэтын хуейт жо. Итӏанэ нобэ еплъыкӏэ хумылъхьэнкӏэ абы ӏэмал иӏэ, хэплъхьэн хуей мэхъу. Дауэду щымытми а зэманым ухэтаӏым, къызэрыпщыхъу зыгуэрщ. Сытри ари ар дыдэри мифщ. Мифыр щымыӏа зыгуэрщ, ауэ абы щыгъуэ щыӏа цӏыхухэр зэрыгупсысэ дунейр зэрадж къызэрыщыхъу. Фӏымрэ ӏеймрэ узэрыщытын хуей зыгуэрхэр, мис а гупсысэхэр дунеймрэ цӏыхумрэ я зэхуаку зэхущытыкӏэ сытхэр, мис ар къигъэлъагъуэра мифым? Иджы мифым уегупсысымэ, гъущӏыр цӏыхум къыщихутам, ар технологию щӏым нывэм уэду къыхэпхрэ, нывэм мафӏэкӏэ уелэжьу Гъущӏ ирипщӏыныр, ар поэтическэ формэ уэдурэ, зы цӏыху историе гуэр уэдурэ литературэ пщӏыурэ. Дуней псоми аращ ар зэрыщытри. Мис а гупсысэкӏэхэр сытми, дауэду щымытми, сыт хуэдэ цӏыхуми езым еплъыкӏэ гуэр къехутэ. Абы нэмыщӏкӏэ сабийм и еплъыкӏэ цӏыху. Балигъым еплъыкӏэ. Дунейм тетауэ лӏыжь фызыжьым я еплъыкӏэр нэгъуэщӏщ. Аращи, мис ауэдэ ӏуэхущи, мыбы искусствэри щыхыхьэжым дей цӏыху еплъынум, зэреплъын хуей гупсысэкӏэ ептын хуейхэми уогупсыс. Изобразительнэ искусствэм и формэхэри дэ Ди профессиер аращи, ар дахэу зэрыбгъэлъэгъуэным уегупсысын хуей мэхъу. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, уи лэжьыгъэхэр, мис мы гъэлъагъуэм тепсэлъыхьмэ, ар пасэрей археологие культурэхэр, нарт пшыналъэр, уэ уи еплъыкӏэр, ар зыхэту къэбгъэщӏа лэжьыгъэу жыпӏэмэ ущыуэну?
Аращ искусствэ ӏуэхущи, искусствэ еплъыкӏэкӏэ зыгуэр пхужыӏэуращи, уи лэжьыгъэмкӏэ зыгуэр жыпӏэнур ар цӏыхум, цӏыху еплъыну къакӏуэм игу къэбгъэкӏынуращ, зыгуэр, зыгуэрым ебгъэгупсысын хуейуращи. Ар профессию къыдатауращи, аращ дызэрылажьэр.
А зи гугъу тщӏа ӏыхьэхэм уи лэжьыгъэм хыхьахэр Ара зи гугъу тщӏыр, нэхъ ебэкӏыр дэрауэ уэ пхужыӏэну? Псалъэм папщӏэ нарт пшыналъэм къиӏуэтэжыр е Майкъуап культурэм щыщ тхыпхъэ элемент зыгуэрхэр е хьэтхэм дыӏэбэмэ, дэр нэхъ уи лэжьыгъэхэм нэхъыбэу хэлъу пхужыӏэн. Уэ ар гугъу моуэдэу сегупсысыну. Иджы абы сэ сфӏэгъэщӏэгъуэн хъури мыдрей дунейм тет эпосыжьхэм тӏэкӏу нэхъ нэхъ ерыщу щыгъуазэ зыхуэсщӏурэ зэщхь сюжетхэр зэщхь Зэщхь гупсысэкӏэхэм сегупсысурэ, абыкӏэ зыгуэрхэр къызгурыӏуауэ къысщохъур. Иджы а сюжетхэр-тӏэ цӏыхум егупсысымэ, ижь-ижьыж лъандэрэ цӏыхум-тӏэ щӏым емылэжьу иджыри щакӏуэу къыщикӏухьу щытам, дэтхэнэ цӏыхуми-тӏэ мазэ, дыгъэ елъагъу. Дэтхэнэ цӏыхуми ауэдэу щыщакӏуэкӏэ щакӏуэ хьэлхэр, узэрыщакӏуэ ӏэмэпсымэхэр. Мис ахэр псори зэщхьщ-тӏэ. Мыдкӏэ зы регион сэ сщӏэ, зы Кавказым уитмэ-тӏэ, Кавказым дэ ди лъэныкъуэмкӏэ адыгэр щыпсэу, модрей лъэныкъуэмкӏэ вайнаххэр нэхъ щыпсэу, дагъистан лъэпкъхэр нэхъ щыпсэууэ. Абыи-тӏэ зыгуэр къуетыр ущыпсэу лъахэм. и и къэкӏыгъэ и сыт сэ сщӏэрэ мис абыхэми куэд къуетыр куэд пхуелъхьэ ауэдэу ауэдэ зыгуэрхэм псоми угупсысыр тӏанэ тхыгъэ зиӏа лъэпкъхэм грекхэм шумерхэм египетым езы лъэпкъхэр къэмына щхьэ я мифологиер Тхауэ къэнащи ахэр нэхъ, нэхъ, нэхъ зэпкърыхауэ, нэхъ езы учёнэ нобэ щыӏэхэри нэхъ елэжьауэ щытщи, абыхэми куэду зыщыгъуазэ зыщысщӏащи, абы хэт сюжетхэр дэ дыдейм пэджэжу куэд диӏэщ. Абыи куэд къуетыр. Дэ япэм щыгъуэ сэ си гугъэмкӏэ дэ куэд щӏауи делэжьа нарт эпосым, ауэ Кавказым фӏэкӏа мы сюжетхэр зыщӏыпӏи щымыӏэ уэдэу къащыхъу. Итӏанэ зытехуэ зыри щымыӏын хуей уэдуэ пэжтэкъым ар. Адыгэр куэдыми нэсу щытар, мыбий цӏыху къакӏуэу щытар, езыхэри жыжьэ кӏуэу щытар. Информацэ дунейм тетыр зэхъуэжу зым зыр гъэщӏэгъуэн къихьрэ мокӏи кӏуэу мыкӏи къакӏуэу информацэр щытащи, нобэкӏэ греческэ мифологием сюжет куэдыр Прометей уэдэ, Орфей уэдэ сюжетхэр дэ дыдейм куэдым поджэжыр.
Руслан, гъуазджэм искусствэ жаӏэ, абы лэжьэкӏэ ӏэмал, стиль жаӏэ, зэхуэмыдэхэр иӏэщ. Уэ нэхъыбэу ущылажьэр дэра? Цӏыхум псалъэм папщӏэ нэхъ къагурыӏуэу ялъытэр, реализму щыщытыр. Сорэт ирехъу, сэ сщӏэри ар, скульптурэ зыгуэр ирехъу, уеплъмэ итыр къыбгурыӏуэу. Ауэ куэдми езыхэм зы лэжьэкӏэ стиль, почерк жаӏэ яӏыжщ, уэ узэрылажьэр сыт хуэдэу пхужыӏэну. Къагурыӏуэу къыпщыхъурэ итӏанэ уи лэжьыгъэхэр дэтхэнэ цӏыхуми?
Мы искусствэм тӏэ яугуэш скульптурэ, живопись, графикэ, декоративно-прикладное искусство жо. Сэ сызэджар декоративно-прикладное искусствэу пхъэр и специализацэу къэзухат. Нартхэм уелэжьынумэ, япэу Црымым и цӏэ къисӏуэнщ, живопись къэгъэлъэгъуэкӏыуэ абы и лэжьыгъэм нэхъ зэпкърыхауэ, нэхъ куэду, нэхъ а лъэныкъуэмкӏэ Русланщ куэду елэжьыр. Дэ ди Къэбэрдейм абы нэхъ куэду елэжьа зыри диӏэ, абы нэхъ лъэщу елэжьа диӏэ. Сэ си декоративно-прикладное искусствэмкӏэ нэхъ скульптурэ ӏуэхумкӏэ кӏуэуэ, Ау декоративно-прикладное искусство щыжаӏэм де кхъуэщын пхъэ сытыр тӏэкӏуи гъащӏэм пэщӏау, тӏэкӏуи къэбгъэсэбэп хъууэ, ӏэмэпсымэ уэду. Ау мыр ӏэмэпсымэ уэду хъуӏым, тӏэкӏу нэхъ скульптурэм нэхъ хуокӏуэ, ау ара декоративно-прикладное искусство жыхуаӏэр. Иджы езы стилистикэкӏэ тӏэ мыр реализму пхуэщӏыну зыгуэркъым. Реализмыр тӏэ Цӏыху къызэрыгуэкӏ ещхьу пщӏын хуей уэду зыгуэр гъащӏэм нэхъ хуэгъунэгъуу ди нобэрей нобэрей къекӏуэкӏым жыпӏынщи. Нарт зэман жыхуэтӏэм зыри дыщыӏакъым. Археологие уэдэкӏэ зыгуэркӏэ езы текстымкӏэ къэтцӏыхуращи.

Ар Сосрыкъуэ нэмыщӏи псори сытми аращи, мифологиер условнэ, абстрактнэ бзэкӏэ къэбгъэлъэгъуэфынура. Иджы абстрактнэ бзэр нэхъыфӏ дыдэу къызыгурыӏуэр сабийхьэра, ау къызэрыгуэкӏ цӏыху дэтхэнэми къыгуроӏуэ. Еплъыкӏэри езы цӏыхум и гупсысэм Зыгуэркӏэ ауэдэ лэжьыгъэм щеплъым де, езыми и зыгуэр хилъхьэжыф. Абстрактнэ, сыт хуэдэ абстрактнэ лэжьыгъэми къызэрыпщыхъу зыгуэр уэду мэхъури, а къызэрыпщыхъу зыгуэрыр езы цӏыхуми е хъунщ мы лъэныкъуэмкӏэ зезгъэзэгъынщ жиӏэу мэхъу е зригъэзэгъыф. Мауэдэ зыгуэрура. Абстрактнэ лэжьыгъэм мис модущ нэгъуэщӏу хъунукъым жыуигъэӏэкъым зеи. Абстрактнэ лэжьыгъэм модуи, модуи, модуи еплъыкӏэ щыӏэщ жиӏэура. Мис мы лъэныкъуэмкӏэ жиӏэура. Ныджы нобэ цӏыхур де къыщыкӏуэм де зыгуэрхэм тӏэкӏуи сыкӏэлъыплъа сэ. Уей, зыри пхужымыӏэну псоми къащтэфым ар. Мыри зыгуэру гугъу дыдуи зыгуэркъым. Сосрыкъуэр цӏыхуу, хьэмэ лӏыхъужьу, хьэмэ гъущӏу, хьэмэрэ дэуэду, хьэмэ дыгъэу. Мис, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи уеплъ мэхъури, а гупсысэхэр псори зэхыхьэжа нэужь, мис а абстрактнэ еплъыкӏэхэм пщэдей сыт хуэдэ цӏыхуу сэ Сосрыкъуэ мис моду зэрыслъагъур жиӏэу ищӏыфыну? Уи лэжьыгъэхэм псалъэм папщӏэ хэтщ модкӏэ уӏэбэмэ Бэдынокъуэ, шу хьэсэмыр Кӏэбитӏыр и гъусэщ, бгъэ гъэсахэр и гъусэу, ар нэхъ къэцӏыхугъуафӏэ апхуэди хэтщ, лэжьыгъэ. Ауэ мыкӏэ укъаплъэмэ, псалъэм папщӏэ, Сэтэней и образыр, ар нарт пшыналъэхэм, нарт хъыбархэм зыхэта ӏуэхугъуэ, абы къызэрыхэщхэм хэта ӏэмэпсымэ зыгуэрхэмкӏи кърипцӏыхуи щытщ. Абыхэм уи гупсысэ зэрыхуэкӏуэр, зэрелэжьыр, ар зэрыпщӏыми щыгъуазэ дыхуэщӏ.
Бэдынокъуэ дахэ дыдэу мис а и пшыналъэм хьитӏымрэ бгъитӏымрэ зэригъусэр ар ӏупхыу нэгъуэщӏ щӏэпщӏыни щыӏэ хъун. Ар занщӏэу кърипцӏыхуу Бэдынокъуэр езыр ухуейм лӏышхуэу щӏы, ухуейм къырым уэдэу щӏы, мис мы метафорэ, гиперболэ жыуаӏэ хэтхэр текстым, ар къэбгъэсэбэпын хуейщ, аудизу а текстхэр дахэщи. Мыкӏэ Сэтэнейтӏэ, Сэтэней Абхъазхэм я эпосыр тӏэкӏу нэхъ мащӏэщ къызэрынар, ауэ Сэтэней еплъыкӏэ кӏахэмкӏэ щыӏэхэри, текст дыдей щыӏэхэри псори къэбгъэсэбэпу нэхъыбэу уеплъмэ, Сэтэней мифологием хэтщ мис модэ анализ ящӏа зэпкъраха тхьэхэр, Цӏыхубз мылъхуауэ бын зиӏэр Тхьэхэращ. Сэтэней мис ауэдэ хуокӏуэ. Езым Сэтэней и къуэ уэдэу щытщ, ауэ езым къилъхуакъым. Абы къикӏыр Тхьэпэлъытэ е Тхьэ жыхуэтӏэращ. зыщӏэфынур аудэ ӏуэху. Итӏанэ Сэтэней лэныстэ къигупсысащ а сюжетхэр къыщыбгъэлъагъуэм дей Сэтэней абыкӏэ занщӏэу кърипцӏыхуфыну, мис аудэ ӏуэхухэр къэбгъэсэбэпын хуей цӏыхуми плъагъурэ текстыр ауду фӏыуэ зымыщӏэхэм зыгуэркӏэ игу къэкӏыу, уэй, зэ седжэжын мыбы жаӏэу игу къэбгъэкӏыныр ари ӏейкъым. Мыр мыбы щӏиӏыгъыр сыт жиӏэу къоупщӏми ари ӏейкъым. Итӏанэ ӏэшэмэз бжьамийм еуэу дунейр къызэригъэдахэ, къызэригъэгъагъэ, мис а тӏэкӏу пэджэжу грекхэм яӏэщ Орфей. Си гугъэщ ӏэшэмэз диӏэжар жызоӏэ нэхъ зэпкърыхауэ, нэхъ. кӏэрыхуа кӏэрыщэща зыгуэрхэр си гугъэщ щыӏауэ. Ау щыӏэращ тхуэщӏыри, гъащӏэ къигъащӏэу, гъатхэ къигъащӏэу, образ дахэ дыдэу зыгуэрщи, ар умыщӏынкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Ауэдэ ӏэшэмэзу зы тхух сиӏэщ щӏауэ, теплъэр зэмылӏэужьыгъуэ гуэру.
Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, пшыналъэр и лъабжьэу реализмым нэхъ хуэкӏуэу щытын, шууэ, сэ сщӏэрэ, и теплъэу и ӏэмэпсымэ гуэр ӏигъу, мис Бэдынокъуэри мыдей къыщыдоцӏыху, нэхъ тыншу Ашэмэзри къыщыдоцӏыху, ауэ мыдкӏэ укъаплъэмэ, Сосрыкъуэ, Сэтэней, нэгъуэщӏ мыдрей образхэр ӏэмэпсымэ яӏыгъакӏэ, сэ сщӏэрэ ӏуэхугъуэ зыхэтакӏэ, абыхэм епхауэ зы упщӏэ гуэрхэм ухуигъакӏуэу ауэдэу и лэжьыгъэр зэхедз. Текстыр ипэ дыдэм итын хуей. Текстыр, текстым Руслани фӏыуэ елэжьа. Зыгуэр таурыхъым къыхэкӏыу Таурыхъым хэкӏыу хэта хэтэр зыгуэрхэри хихыжа. Хъуа пэж-мыпэжар зэманым къихутэну солъытэ. Реализм псалъэр пшын хуейм дей. Реализм щэ мифологием дей. Реализм еплъыкӏэкӏэ убгъэдыхьэфынуи зыгуэр. Джы мы нарт гупсысэр модэ гупсысэ щыӏа мы ди нэхъыжьхэми зыгуэрхэми къаӏуа модэ. Нарт эпосым фемыӏусэ нарт эпосыр зэрыщыт модэу щывгъэт жаӏэу. Нарт эпосым ухуейми еӏусэ, ухуейми емыӏусэ нарт эпос къэса тексту къэса ятхыжар зыщӏыпӏи кӏуэнукъым. Нарт эпосыр джын хуей, дегупсысын хуей, ухуейм литературэ филолог ӏуэхукӏэ, ухуейм историография ӏуэхукӏэ, искусствэ ӏуэхукӏэ ущӏемыӏусэн зы причинэ щыӏэкъым, уеӏусэн нэхъыбэу уеӏусэху, нэхъыбэ къыдгурыӏуэн хуейуэ ара сэ зэрыслъытэмкӏэ. Литературэ ӏуэхукӏи, театр ӏуэхукӏи гъэщӏэгъуэну лэжьыгъэ пхуэщӏын хуейуэ сэ солъытэ. Театрым зы Сэтэней, зы, зы, зы Сосрыкъуи зыри деӏусакъым. Сыт щӏыдемыӏусар? Хэт упщӏэ? А упщӏэм жэуап хэт къэзытыфыну? Хьэ демыӏусрэ нэхъ лъапӏэ дыдэу, нэхъ дыщэ налкъут-налмэсу диӏэр нартхэра? Лӏыжьхэм адэкӏэ ӏуэрыӏуатэу е пшыналъэу жаӏэжу диӏэр диӏэу аращи, абы нэхъ куэдрэ дытелэжьэху, уэрэд нэхъ куэду. Нобэ щӏэуэ къэдгупсысми, текст щыӏэхэр уэрэду жытӏэми, зыгуэри хэтлъхьэми, текстыжьыр зыщӏыпӏи кӏуэнукъым. Ар Хьэдэгъалӏэ и семитомникыр зэриухуар, тхылъыр тхар Булгакови жиӏауэ тхар зыщӏыпӏи кӏуэнт. Аращи, мыбыкӏэ лэжьыгъэ ирипщӏын хуейурэ сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи, культурэ сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи, культурэм къиубыду, наукэм къиубыду щыӏэ ӏэмалхэр къигъэсэбэпын хуейуэ лъэпкъым солъытэ. Уи лэжьыгъэхэм иджыри а уеплъмэ щӏэх хыболъагъуэ. Цӏыхубзым и образыр псалъэм папщӏэ мис мыбдей нысащӏэ жыӏэу ауэдэ лэжьыгъэ дахэ щӏэтщ. Нарт эпосым къыхэщ образхэми нэмыщӏ жытӏэурэ. Адэкӏэ шыр куэдрэ къыхощ, шымрэ лӏымрэ зэщӏыгъуу куэдрэ къыхощ, дыгъэр куэдрэ къыхощыжыр. А символ хэплъхьэ, щӏэплъхьэ мис а къэбгъэлъагъуэхэм тӏэкӏу щыгъуазэ дыхуэщӏ. Дыгъэр тӏэ, дыгъэр нетӏэ зэрыжысӏащи, дунейм цӏыхур къызэрытехьэрэ дыгъэмрэ мазэмрэ мы уафэм нэхъ занщӏэу плъагъуу, нэхъ гу зылъыптэу, нэхъ узыкӏэлъыплъу, махуэм и кӏуэкӏэ къуигъэлъагъуэу, мазэри ибджыфу, лунный календарь жыхуаӏэр япэу къежьа ӏуэхущ. Мис ар ари мифологием уэру куэду хэтщ. Цӏыхум и гупсысэкӏэм, тхьэ пэлъытэ, тхьэ гупсысэкӏэ иӏэхэм, дунейр къезыгъэкӏуэкӏ иӏэхэм дыгъэр япэ дыдэ ита зэманыжьым. Мыкӏэ образкӏэ къащтэмэ, ноби дыгъуаси сэ сщӏэрэ къекӏуэкӏми, ди орнаментым, ди фащэм, нысащӏэм зэрыхуэпа Нысашэм ди къекӏуэкӏ ӏуэху ритуалыр абы тӏэкӏу мо и купщӏэ къыдгурымыӏуауэ нобэ къыздэсым. Нобэ-тӏэ зы культурэщӏэ къохъу нысашэ къекӏуэкӏхэр унагъуэм, хьэблэм, сэ сщӏэрэ. Ауэдэу щамыщӏыжу нэхъыбэр уэру рестораным щокӏуэкӏ. Дэ ди ритуалым зехъуэжыр. Ритуалыр унагъуэм къокӏри, зы щӏыпӏэ щащӏ. А культурэр псоми долъагъу, псори нэхъыбэр дригуфӏэкъым. Ар зытеува хъункӏи хъунущ нэхъ лъэщу зыгуэрыр. Мы конкуренци зыгуэру тӏэкӏу нэхъ егупсысыӏуэха, ауэ абы зэман гуэр ихьын хуей. Ауэ ритуалыр щызихъуэжым дей ритуалым игъэзэщӏэн хуей гупсысэр, функцэр, езы фащэм символ къикӏыр дымыджыжу собж. Джыӏым нобэ. Орнаментым ауэдэу лэжьыгъи зыщӏаи диӏэм нобэ къыздэсым. Орнаментым езы гъэщӏэрэщӏэкӏэм купщӏэ иӏэхэри мащӏэ зыщӏэ закъуэтакъуэ гуэр. Япэм-тӏэ зэманыжьым хъыджэбз цӏыкӏум ди къыщыщӏэдзауэ тӏэкӏу дэн, дыщэидэ зэрищӏын сыт мис ахэр къызэрыгурыӏуэу ягъэтӏысрэ и фащэ зэрашэну фащэр и анэ, и анэшхуэ къыдэӏэпыкъуу сыту яухыу щытар. Нтӏанэ фащэм нобэ къызэрыдгъэлъагъуэм хуэдэу, дызэригугъэм хуэдэу е псыхьэ ирикӏуэтэкъым, е зыгуэр иращӏэтэкъым, е джэгу сытхэм ирикӏуэтэкъым, ари пцӏыщ. Фащэ зэрашэр ритуальнэ щыгъынуракъэ, зы тхьэмахуэ, зы махуищым ар щыгъурат зыкъагъэлъагъуи, ар зэфӏэкӏа нэужь пхъуантэ далъхьэжти, нэхъ лъапӏэ дыдэу яӏэ, нэхъ зэрыхуэпэн хуей дыщэкӏэ гъэщӏэщӏауэ, дыжьынкӏэ гъэщӏэщӏауэ, мылъкуу яӏэм нэхъыфӏ дыдэр абы кӏэрыщӏат. Ныджы ар пхъуантэм далъхьэжти, е абы и бын е и шыпхъу е адэкӏэ къыкӏэлъыкӏуэ зыгуэрым и нысашэ къэсамэ, яхуапэрат. Ар япэ дыдэу иту цӏыхубзым нэхъ нэхъыщхьэ дыдэу и гъащӏэм къыщыхъу зыгуэрщ. А нэхъыщхьэ дыдэу инициацэ жыхуаӏэу ӏуэхуращ ари. Хъыджэбзыр унагъуэ ихьу унагъуэщӏэ зэрыхьам яхэхьу цӏыхубз хъуа бын къэзылъхум зэхъуэкӏыныгъэ гъащӏэм къыщыхъу нэхъыщхьэ дыдэм къэхъун хуейращ къэхъури, ар ритуалышхуэу ара. Нобэ ди хъуэхъужьхэм а ритуалым къыщыхъун хуей ӏуэхур хъуэхъуу хужаӏэм уегупсысымрэ уеплъымэ, къокӏыр абы, ар, ар хыболъагъуэ. Мыкӏи и зы щыгъынми тӏэкӏу зэпкърахауэ ар нэхъ лэжьыгъэ, нэхъ Уэршэр кӏыхь хъуну хъунщ, ауэ абы куэду сытепсэлъхьэнкъым, ауэ Моисеев и гупым зэ нобэкъым ар дэ адыгэ къафэм дауэ сеплъын жери ар игу ирихьри, дэ ди пхъэвакъэм тету хъыджэбз гуп къигъэфащ. Дахэ хъуащ, хъунущ ауэдэ зыгуэри пщӏы, ауэ къагъафэу щытауэ си гугъэ. Ар ягъэувти, хъыджэбз и лъэпкъым къыхэкӏа зыгуэр хъыджэбзитӏ игъусэу а ритуалхэр зы къэмынэу зэфӏэкӏыху, а нысашэр зэфӏэкӏыху бгъэдэту къагъэлъагъуэрат мис ауэдэу. Ари куэдри щагъэт хъунтэкъым. Къыщӏашт, ягъэувт, зыгуэркӏэ уеплъын щхьа зыгуэр тыгъэ ептын хуейт. Ахэр псори дигу къина щхьа, нобэ Тхуэгъэзэщӏэжу слъытэкъым. Дгъэзэщӏэжкъым ар. Нобэ къекӏуэкӏыр езы нысашэ ӏуэхум езыхьэр хотӏысхьэжри, псори дызэхотӏысхьэжри, сфӏэдахэм езэгъыу ябжмэ, езэгъыу ябж, ауэ зихъуэжынщ абыи си гугъэмкӏэ. Ритуалым егупсысын хуей ар пхъуэжи мэхъу зыгуэрхэр зэман къекӏуэкӏым а зыӏэхэм дахэу зэрыхъуэжын хуейр, къикӏыр къигъэкӏын хуейр. Шымрэ шумрэ адыгэр тӏэ лъэс зауэу зэкъуэтӏэкъуэ дыдэу зэуа хъун зыщӏыпӏэ. Ауэ шым темысу адыгэр и культурэкӏэ зауэлӏу ябжауэ мащӏэ дыдэщ щыӏэр. Шым адыгэм и гъащӏэм Шы игъэхъуу, цӏыхухъумрэ шымрэ зэрызпыщӏа ӏуэхур шы фӏыуэ зэрытлъагъуар ноби наӏуэщ. Тӏэкӏунитӏэ уӏэбэжымэ шы культурэ ди гъунэгъу куэдым итауэ солъытэ. Шы уанэрэ шы породэрэ къэзыгъэхъуа лъэпкъыр куэд хъуӏым мы дунейм тету. Лъэпкъ куэдым яӏэми адыгэр нэхъ лъэщ дыдэхэм щыщу соубжы. Мы ди гъунэгъухэм псоми Мы шы культурэм къэзакъэм дей къыщыщӏэдзауэ мис Шолохов и итха дыгъуасэ итхахэм, къэзакъэм адыгэ уанэ къакӏуэти къащэхут. Адыгэ ши къащэхут Пушкин, Лермонтов, псоми къыхощ. Сыт хуэдэ историческэ историографиеми ди щӏыпӏэр къахуту абы теухуауэ лэжьыгъэ зыщӏахэми псоми я тхыгъэм къыхощ. Нобэ Гуапэ зэрыхъунщи, щӏалэгъуалэр шы ӏуэхум нэхъ жыджэру пэрытуи щӏадзэжащ. Абы сыт хуэдэ еплъыкӏэ хууиӏэ? Ар фӏы лъэныкъуэкӏэ апхуэдэу зыкъиужьыжу къыпщыхъурэ? Сыт хуэдэ цӏыхуми я гъащӏэм зэрыхэтам, абы игъэзэщӏа Функцэр нобэ щыӏэжкъым пэжу жыпӏэмэ, ауэ щӏэ еплъыкӏэ зыгуэрхэр къыхилъхьурэ шы дымыгъэкӏуэдыжмэ, ар тхъэгъуэ гуэрщ. Тхьэм къыдигъэхъулӏэ уэи шым фӏыуэ умылъагъункӏэ ӏэмал имыӏэ. А домашнэ животнэхэм жыхуатӏэм нэхъ лъэщ дыдэу зыгуэрщи, итӏанэ спорт лъэныкъуэкӏи мис зэпеуэ зыгуэрхэр кърагъэкӏуэкӏри. Фӏы дыдэ, Тхьэм къыдигъэхъулӏэ, елэжьы цӏыхухэми. Дэӏэпыкъун хуейуи собжри, дэӏэпыкъуфмэ, сыт мы фӏы дыдэт. Руслан уи лэжьыгъэхэм упэрыхьэн щхьэ сыт уи гур къыхуэзыгъэушыр абы? Псалъэм папщӏэ тхыгъэ зыгуэр уеджурэ гупсысэ къыпхуэкӏур а хьэмэрэ, мис а лъабжьэ уи лэжьыгъэхэм хуэхъум и гугъу къытхуэпщӏамэ арат. Дауэ зэрыпэрыхьэр, упэрыхьэн хуей хъурэ, дауэ елэжьын зэрыщӏэбдзэр? Иджы тӏэкӏу нэхъ жыжьэу къыщӏэздзэнщи, Абрамцевскэ художественнэ-промышленнэ училищэм дыкӏуу деджа нэужь, къэзгъэзэжа нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэрым ущыпсэууэ, Уи культурэ ӏэщӏыб пщӏыуэ ауэдэу нэгъуэщӏ культурэ гуэр уелэжькӏэ, уи лъэпкъми хэбгъэхъуэнукъым, уэ уи пщӏэми ауэдэу, ну, ухъункӏи мэхъу зыгуэр, ауэ сфӏэгъэщӏэгъуэнтэкъым ауэдэуи, уи культурэр къэпхутэж ауэдэу историографие сыти, археологии, ӏэмэпсымэ ауэдэ мэхъу ауэдэ ӏуэхур, ар къэбджын хуей мэхъу. Лэжьыгъэ, уэ уадыгэу адыгэ ӏуэху зыгуэр къыумыгъэлъагъуэмэ, нэгъуэщӏ зыгуэрым гъэщӏэгъуэн ухуэхъунукъым. Сэ сщӏэрэ мыдэ Абрамцево-Кудринскэ резьба дызэрагъэджам и ӏэмэпсымэ щӏэ гуэр пщӏыкӏэ, гъэщӏэгъуэн хъунукъым. Зы адыгэм сыт атӏэ хуэпщӏэрэ жо, сыт къикӏыр? Ар къыщахута, къыщагупсыса щӏым ейщи, дэ дыдей мыбдей щытщӏын хуейр дэ ди культурэ дгъэкӏуэтэн хуейуращи. Япэрауэ ар къалэну уи пщэ къыдалъхьауэ аракъым, ауэ укъыздалъхуа, укъыщалъхуа лъэпкъ и пщӏэ пӏэтын хуейуэ, е сэ сщӏэрэ, и пщӏэ пӏэтын хуейуи ари къалэнкъым пэжу жыпӏэмэ, ауэ ара гухэхъуэ къозытыр? А ӏуэхур икӏи езыр гъэщӏэгъуэнщ ар къэпхутэныр.
Къежьапӏэ хъур ара? Къежьапӏэ хъур ара? Нтӏэ, нтӏэ, иджы лэжьыгъэ греческэ культурэм и культурэ бгъэкӏуатэ е Египетым е дыгъуасэрей социалистический реализм. А лъэныкъуэхэм псомкӏи Руслан Мо Црым аргуэру дей згъэзэжынщи, темэ гуэр къещтэри гъэщӏэгъуэну рецептуализм Рецептуализмым мы дунейм искусствэ щыӏэхэм я бзэкӏэ сыт хуэдэ изм щыӏэми, абы и бзэкӏэ зы гупсысэ гуэрыр лъэныкъуэ куэдкӏэ къэбгъэлъагъуэ мэхъу а ӏэмалымкӏэ. Ауэдэ ӏэмалхэри щыӏэщ. Езыми мызэ-мытӏу къызжиӏэ кубизм лъэныкъуэкӏэ, сэ сщӏэрэ модэ лъэныкъуэхэмкӏэ, скульптурэ, езы скульптурэ ӏуэхум. А лъэныкъуэхэмкӏи къэбгъэлъагъуэ хъунт мыхэр жо. Ауэ сэ ауэдэ дыдэу сфӏэгъэщӏэгъуэну къысщыхъуакъым. Дэ езым ди культурэжьхэмкӏэ скульптурэ еплъыкӏэ пластикэ жыхуаӏэ стилистикэмкӏэ ауэдизу куэдщ, ари ауэдизу лъэныкъуэ куэдкӏэ абыкӏэ уеплъыфынущи, Ныджыри из пхуэщӏыну зыгуэркъым. Темэр куэдщ, езы стилистикэр ауэдэу езыр лъэныкъуэ куэдкӏэ бгъэкӏэрахъуэ мэхъури, абыкӏэ дрикъуу къысщохъур.
Лэжьыгъэм и къежьапӏэ хъур жыпӏа ар лъэпкъым щхьэпэу хуэхъуну зэрыхущӏэкъура? Культурэм зыгуэр хэплъхьэну, уэ езым зы ӏыхьэ гуэр хэплъхьэжыну. Иджы мис псалъэм папщӏэ, дэтхэнэ лэжьыгъэми мыбдеж щытлъагъуам упэрыхьэн щхьа сыт уезышалӏэр лэжьыгъэм? Нэгъуэщӏу жысӏэнщи, макъамэ зытхым жыг щӏагъым щӏэс пэтрэ е къуалэбзу цӏыкӏу и макъ зыхех ифӏэгъэщӏэгъуэну мэхъури, а зыхихар уей мыр макъамэм теслъхьэжын жиӏэрэ уэ художникхэр апхуэдэ зыгуэр уэ мис мы уи ӏэрыщӏ лэжьыгъэхэм ущыпэрыхьэн щхьа щхьэхуэу зы лэжьыгъэ гуэр къэтщтэнщи сыт уезышалӏэр абы?
Мыбыхэм лэжьыгъэ пщӏын ипэкӏэ гупсысэ къэхъухэр узэгупсыс темэ, узэгупсыс эпос Эпосым хэт лӏыхъужь, тхьэ пэлъытэ, тхьэ сыт, мис а эпосыр сыт хуэдэ гупсысэ адыгэм къихута, къилъхуа зыгуэрщи, а гупсысэхэм къызэрыбгъэлъэгъуэфынур дэхуэдэу. Иджы а интернетым илъу куэду Историческэ лекцэ куэд къыщекӏуэкӏым абыхэм щыгъуазэ зыпщӏу, абыхэми гъэщӏэгъуэн зыгуэр къуат гупсысэ гуэрхэр. Мыдкӏэ искусствэ ӏуэхукӏэ дауэдэу ар къызэрыбгъэлъэгъуэфыну жыпӏэу, икӏи а гупсысэ уигу къэкӏар къэрэндащымрэ гупсысэмрэ зыхэту дауэдэу къызэрыбгъэлъэгъуэфыну цӏыхум ар иджыфын Нэхъ тыншу илъагъун, иджыфын, сэ сщӏэрэ, нэхъ гъэщӏэгъуэну, мис ауэдурэ щӏыбодзэ лэжьыгъэр. Да, тхылъымпӏэм эскиз сытурэ мис ауэдурэ гупсысуэ скульптурэ ӏуэхумкӏэ ар кӏуэжын щхьа е занщӏэу и щхьэм езы объемыр къохьэ, е наӏуэ ауэдэу мыхъуау щыщыӏэм дей Пластилин сыткӏэ эскизари бощӏыфыр, адэкӏэ зэрыпхулъэкӏ материалщи е зэрынэплъагъу, мыбыкӏэ нэхъ хъунущ жыбори ар къыхыбохри, е пхъэкӏэ, е домбеякъ, е сыт мис ауэдэ бощӏ. Ауэдэ процесс уэду мэхъу. Иджы ар лэжьыгъэу къыщыбжым дей лэжьыгъэщ зы лъэныкъуэкӏэ, ауэ Лэжьыгъуи бжыф хъунукъым искусством щелэжьым дей лэжьыгъу бжымэ сэ сщӏэрэ ар аудизу гъэщӏэгъуэнщи езым зуегъащӏэр. Арыщ. Арыщ, да. Зуегъащӏэр езым урехужьэ. Урехужьэ езым нтӏанэ лэжьыгъэ щыпщӏым дей лэжьыгъэр кӏэухым щынэса хуэдэм дей. Ар гъэщӏэгъуэнщ, ар куэдрэ художникхэр езым дызэпсалъэурэ ауэдэ зыгуэрхэр псоми зыхащӏэ ауэдэ ӏуэху. Тхьэ ӏуэху хуэдэу мэхъу ар. Мыр сэрау пӏэрэ зыщӏар хьэмэрэ зыгуэрым сигъэщӏауэ пӏэрэ жыуигъэӏэу гъэщӏэгъуэн. Уэ езым пфӏэгъэщӏэгъуэну уеплъыж ауэдэ и кӏэм дей. Муэдут мы зэрыщӏым сыхуеяр жыуегъэӏэ. Езыр ауэдэу мэхъу. Сысейу даудизу пӏэрэ хэлъыр мыбы жыуегъэӏэ. Гупсысэр ди щхьэм дауэду къызэрихьэр гъэщӏэгъуэнщ ар, ну, наукэкӏэ е мы сыткӏэ уегупсысымэ. Информацэ гуэр, информацэр псори мы дунейм къокӏэрэхъуэкӏ. А къэкӏэрэхъуэкӏым ущегупсысым дей, а уи гупсысэм къигъэхъу волна жыхуаӏэм, мобырэ абырэ щызэтехуэм дей уи щхьэм къакӏуэрэ. Уи гупсысэм къохьэ. А уи гупсысэм зыгуэр уегъэлъагъу, мис моди що. Нтӏанэ, аргуэру согъэзэжи пщӏа нэужь уоплъыжри, мис ауэдэу къыпщохъу. Сэрау пӏэрэ мы жыуегъэӏэр?
Руслан, мис мы гъэлъагъуэр щхьэхуэу уэ уи лэжьыгъэхэр утыку иплъхьау апхуэдэщи, Сыт хуэдэ мурадхэр хуэпщӏат, къохъулӏауи къыпщыхъурэ? Зэи Астемыр лэжьыгъэ пщӏар моду сщӏамэ нэхъыфӏ мыхъунут, бжэу зэи ауэдэ къэхъукъым. Сэ, сэ си закъуэкъым ар псоми, арау си гугъэщи. Лэжьыгъэм мис модэ выставкэ щыпщӏам дей мастерскойм щӏэлъурэ лэжьыгъэр умылъагъуж мэхъу. Уи нэр йосэри зыхыумыщӏэжи мэхъу. Тӏэкӏуи гъэпщкӏун хуейуэ ауэдэу щытщ мастерскойм махуэ къэс уеплъу щытын хуейӏым лэжьыгъэр. Ау ар мастерскойм къуитрэ ауэдэ лъэкӏыныгъэ хьэмэ къуимытрэ. Ау выставкэ щыпщӏам дей Нэ щӏэкӏэ зэ уригъэплъыж лэжьыгъэ. Нтӏанэ мис модэу щызыхэбгъувам дей езы композицэ выставкэм щыпщӏым аби зы еплъыкӏэ къуейт. Езы композицэ выставкэр езыр зы художественнэ лэжьыгъэура езыр. Аращи, абы джыри уегъэгупсысэ. Мы лъэныкъуэмкӏэ хъуа, мы лъэныкъуэмкӏэ хъуаӏым. Зэман докӏри гупсысэ щӏэ гуэрхэри къуейт. Щӏэ гуэр къуитым лэжьыгъэ щӏэ гуэрхэри уегъэщӏ, лэжьыгъэжьыр уей мыр мыхъуаджэу еплъыкӏэ щӏэ гуэрхэри къуитыр. Ара выставкэр цӏыхур псэуху зыщӏыпӏэ кӏуэурэ зы лъэныкъуэ, лъэныкъуэ гуэрхэмкӏэ кӏуэурэ зэи къэувыӏэӏым гупсысэр. Уи гупсысэм зихъуэжурэ, зиужьурэ, щӏэ зыгуэр хэплъхьэу, мыхъун зыгуэр хэпхыжу, мис ауэдурэ Зэи цӏыхур псэуху и пӏэм итӏым, къэувыӏэфӏым, къэувыӏэмэ, къэувыӏар щымыӏэжурэ, гъэщӏэгъуэну Египетым и философием итщ ар гъэщӏэгъуэну. Жьы щымыӏэмэ, гъащӏэ щыӏэкъым. Нэху щымыӏэмэ, гъащӏэ щыӏэкъым. Дыгъэ щымыӏэмэ, гъащӏэ щыӏэкъым. Цӏыхур мыбауэмэ, гъащӏэ щыӏэкъым. Цӏыхур къыщагъэщӏэжым дей мис а гупсысэхэм Египетым и гупсысэжьхэм, гупсысэкӏэ щӏэжьхэм цӏыхур къагъэхъужын щхьэ къэгъэбэуэжурат я гупсысэмкӏэ. Сабийр къыщалъхуам дей мис мы и тэмакъым телъхьа, телъ зымыгъэбауэ псы мыстхэр, мис ахэр кърах зы ӏэпэкӏэ е зыгуэркӏэ, е ипхэм тӏэкӏу кӏэщӏоуэри къагъэ, къагъагъ, къагъэкӏий. Ауэдабзу ритуал яӏэу щыта Египетым. М, Къэбгъэбэуэжыныр цӏыхур. Цӏы- Ар дэ ритуалурат. Мыбдей щымыӏэ мо- модрей хьэдрыхэ дунейм цӏыхур кӏуэти, абы щыӏэу, щыӏэурэ мыкӏэ Дуней фӏым къытехьэжын щхьа ритуал ящӏу щта, и псэ къытехьэжын уэд. Мис а жыуэсӏа ритуал. Ахэр псори гъэщӏэгъуэн. Иджы а гупсысэжьхэр, гупсысэкӏэжьхэр а зэманыжьхэм къакӏухьу щта, нобэ телефон тӏыгъэр псоми зэрытӏыгъэм хуэдабзэу, Африкэм дей къыщыщӏэдзауэ зэрыдунейм псоми яӏыгъщ нобэ телефон. Гупсысэхэр яуэдэу къекӏуэкӏыу щытауэ солъытэ. Си гугъэщ ауэдэ. Жыжьэ дыдэ гуэрым нэмыса щхьа, нэхъ куэдым нэсат. Нобэ адыгэм дей ди къуажэ зыри къыдэмыхьу дыпсэу ди гугъэр, гупсысэхэр къэст. Ди адэм зыхимыха и къуэм зыхихынкӏи мэхъу зэщыгъ. Мис ауэдэ. Аращи, гупсысэхэр хэплъхьэн ар зэи къэувыӏэӏым, зиужьын хуейщ. Адыгэм и псэукӏэр дыгъуасэ шым тесу къикӏухьар нобэ шым тесу къэткӏухьыжӏым. Ауэ дунейм щӏэуэ дызэрыхыхьэ ӏуэхур ди фӏхэр, ди псэукӏэхэр, цӏыхум я зыхущытыкӏэхэр, уи гъунэгъум и хущытыкӏэхэр псори занщӏэу умыбгъэкӏуэдыжу фӏымкӏэ пшэн хуей. А фӏымкӏэ пшэр уи гъащӏэ-тӏэ? Пщэдей къэхъун хуейр тщӏэӏыми, тегъэщӏапӏэу диӏэр дыгъуасэ дызэщта зыгуэр, ди хабзэр. Ди хабзэ, ди псэукӏэ, ди мифологие сытхэр тегъэщӏапӏэу диӏура. А умыщӏэ пщэдейм узэрыхыхьэр а уи ӏэмкӏэщ. Абы щӏэ гуэр къохъу а щӏэм зэрызебгъэзэгъыр, а уи дыгъуасэрэ. Аращи, гупсысэ зэи къэувыӏэӏым, зиужьрэ кӏуэн хуей, лъэпкъри къэувыӏэн хуейӏым, зыхъуэжыкӏэхэр уегупсысауэ бгъакӏуэмэ нэхъыфӏ щыгъуи. Зэрыхъум хуэдэу зыри бгъакӏуэ хъуну.